tikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu yathu yapadera imene ikufikani pano pa zodiac broadcasting station kudzera ku bungwe lija la women in news ndipo cholinga cha zokambirana zimenezi zikumakhala ndithu kuunika nkhanza zosiyanasiyana zimene anthu achikulire amakumana nazo kuno kwathu ku malawi nkhani imeneyi si nkhani yachilendo yayi chifukwa takhala tikumva kudzera pa wailesi mu nyuzipepala kuti anthu achikulire akumakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana kuno kwathu ku malawi ndipo nkhanza zimenezi kwambiri uh, zikumayamba kamba kowaganizira kuti mwina akuchita ufiti ndipo zikuwachititsa kuti anthu achikulire asamakhale moyo wosangalala akumenyedwa komanso akumakhala ndithu mwaumphawi chifukwa chosowa pokhala ndi zina zotero ndiye mapulogalamu amenewa tikufuna ndithu kuti tikambirane kuti kodi ngati dziko tingachite motani kuti tithandize anzathu amene ndi achikulire kuti nawonso azisangalala ndi ufulu wawo wachibadwidwe umene ali nawo ndiye gawo lina limene lili ndi udindo waukulu kobasi pa nkhani imeneyi ndi anzathu achipembedzo ndiye mpulogalamuyi lero ndili ndi mwayi kuti ndili ndi a reverend father geoffrey pirirani jonas uh, iwo akuchokera ku anglican diocese of lake malawi ndipo ndi mphunzitsi kumeneku ku lake malawi anglican university tikulandireni ndi manja awiri zikomo kwambiri komanso tili ndi uh, reverend john mphepo msowoya iwowa ndi president wa pastors fraternity association of malawi uh, komanso nda mpingo wa christian love church tikulandireni ndi manja awiri zikomo kwambiri mwina poyambirira penipeni uh, bambo jonas tikati anthu achikulire mu mpingo wanu mmawaona motani pali zotani zimene ndithu mmachita kuti anthu amenewa akhale ololedwa kumapemphera momasuka mu mpingo
zikomo kwambiri chancy mu mpingo wa anglican kuno ku malawi achikulire ndi okondedwa kwambiri ndipo ndi ololedwa kupemphera momasuka mu mpingo wathu ife ngati mpingo achikulire timawaona mm, ngati thunthu la nzeru mu mpingo mwathu ndipo timakhulupirira zinthu zitatu zimene timati scripture reason and tradition ngati thunthu kumene kumachokera chiphunzitso chathu mawu a mulungu nzeru komanso chikhalidwe chathu ndiye timakhulupirira kwambiri kuti amene amatisungira chiphunzitso cha mpingo kuchipereka kwa ana amene akubadwa ndi kukula kumene ndi achikulire kotero kuti timawakonda ndi kuwasamalira kuti atiphunzitse zinthu zambiri mmenemo ndimo mmene mpingo wa anglican umachitira koma kuti poti ndi achikulire mphamvu zawo zachepa mwina matupi awo ndofoka timalimbikitsanso kwambiri kuwasamalira makamaka pakuwathandiza mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku ngati malo amene ali kukhala zakudya zimene ali kudya zovala zimene akuvala zonsezi timalimbikitsa magulu a mpingo kuti awathandize ndi kuwachitira monga mwa udindo wathu zikomo chancy zikomo kwambiri uh, ndimafuna ndimve kuchokera kwa abusa msowoya um, anthu achikulire mpingo wanu mmawasamalira motani tiyambire pamenepo nkhani yathu zikomo kwambiri Ah, ndi mkukhala ngati kuthiraso ndemanga pa zimenenso akambaso anzanga ku anglikani chifukwa nzosasiyana kwambiri zinthu zakezi chifukwa uh, being mmalawi mmodzi pokhalaso ti mipingo yoseyi yoseyi ti mmalawi momuno kacha timakhala kuti ndiyofanana akuluakuluwa amapangidwa treat mofanana poti tonsefe tichoka makacha ofanana as a nation ndi ngati dziko um, mpingo wathu ngati christian love church muno mmalawi udaona ndithu nono kuti anthu akuluakulu ndi anthu amene um, sakupangidwa hando mwanzeru ku dziko lathu lino mu njira zifu, pa zifukwa zingapo limene anthu mwina amaona kuti anthu awa ngopanda mphamvu ena amaona kuti awa sangagwirenso ntchito mudziwa inu munthu wotakataka nkumapanga tiwiri tatu abweretsakonso kena kake pamudzi kapena kumoyo wa munthu anthu amayikapo mtima kwa munthu otereyo then china nkuzapezekanso tinazindikiranso nonena kuti uh, anthu amene onena kuti pawokha sangapange chiganizo chogwirika chokhazikika pa moyo wawo wa umunthu chifukwa timakhulupirira nkunena kuti munthu akamakula amabwerera ku wana kuti munthu ndi mwana ndithu amafuna keya yeniyeni yoti munthuyo ndi mwana uh, china tidaonanso nonena kuti um, anthu awawa ndi anthu onena kuti machitidwe yawo wa zinthu msociety kapena kunena kuti kudzikoko tikamakhala anthu mumudzi kaonedwe kawo amaona ngati kuti akhoza kuganizidwa zinthu zoyipa moposera pamene anthu amaka- amayima kwambiri pa nkhani ya ufiti kuti anzathuwa ndi age imene ilili ah, munthu anthuwa amaganizidwa kwambiri ndi za ufiti ndi age chabe ndi ka- kalingaliro kathu mmene kamakhalira ndi mmene timakulira anthu ndi mmene takulira mma- m'midzimu koma nkhani yayikulu ndi yoti tidaona kuti kumene angapezeke olongosoka bwino kwambiri ndi kumpingo pokha poyima pa mawu kunena kuti munthu ndi yense ali wang'ono ngakhale ali wamkulu kaya atakalamba ndi munthu chifukwa ngati ali ampingo timapanga treat munthu mwa bible kuti munthu ngati ali moyo ndi munthu kaya ndi mwana kaya ndi nkhalamba ndi munthu yense timaonesa apangidwe treat molongosoka bwino koma zimenezo sizikuletsa uh, mmene uh, anthu akuwapangira akuluakulu m'mamidzimu pachifukwa chimenecho timaonesesa kuti iwo amene akuwayang'anira iwowo uh, tikhale nawo ubale wabwino amene akhala nawo mmakomomu kapena mmamidzimu timaonesa tikhale nawo ubale wabwino pali ena oti amakwanisa zinthu zina kuchita pa iwo okha ena timapanga connect kwa abale ena ndi ena kapena azinzathu onena kuti timagwira nawo ntchito ngati za mpingo oti ali ndi kuthekera kwabwino kuti mwina awatenge ngati kunena kuti akuwapasa timati care elderly caring ya m- yopitira pa khomo pomwepo kapena chithandizo we connect them timawalumikizisa ndi anthu oti ali ndi mtima oyang'anira akuluakulu uh, kwathu kuno nkosiyana ndi mayiko anzathu chifukwa mayiko anzathu amakhala ndi malo osungirako m- anthu akuluakulu nde kwathu kuno dzimakhala ngati kunena kuti usipo ndi ku- ka- ka- kaganizidwe ka umphawi kuperewedwa mu mudzachuma ndi zina timaoneka ngati sitingakwanise zinthu ngati zimenezozo komano taona ena azi- azipereka kumanena kuti nditengako otere nkhalamba zotere tiye tithandizane kuti mwina tizithandizire bwinobwino Ah, ena afika size yo kuti mwina akulepheranso kumafikaso ndi kutchalitchi kumene kudzapemphera ku- pa age mmene munthu wakalambira anthu amene timayesa kuika mapulogalamu anthu achikulire asamalirike bwino pamakhala mapulogalamu abwino oti tikhoza kupita nkukayendera ngati mpingo kukalimbikisa kukhala nawo chinenero chabwino mmakomo mwawo momwemo zikomo kwambiri
chabwino uh, ndimafuna kuti tikambe nkhani zimene ndithu tikumazimva tikayenda m'madera osiyanasiyanamu uh, ndimafuna ndiyambe ndi nkhani imene ndithu ikukhuza kwambiri achipembedzo ndi nkhani ya ku, kukhala ndi mm, kamangidwe ka mi- uh, tchalitchi kabwino kamene anthu achikulire angathe kufikirako kaya ndi mzikiti kaya ndi tchalitchi mwina pachingerezi tinene kuti access akuti anthu achikulire amavutika nthawi zina kuti athe kulowa mnyumba zathu zimene timamanga kuti tikapempherere zimene zimakhala ndithu gwero loti tikukhala ngati tikuwasala kuti mmene tamangiramu munthu wachikulire sangathenso kulowa uh, mu tchalitchi chimenecho ndiyambe ndinu uh, abusa a Msowoya nkhani ngati zimenezi tikumaziganizira motani kuti anthu achikulire asamavutike yayi akamafika ndithu mnyumba yopempherera Ah, ndizoona nkhani imeneyo anzathu amene adapangako zimene zizi mmaphunziro mmachitidwe amanena kuti gulu la anthu nkhalamba lidayikidwa mgulu la anthu eh, special group mchizungu amati special group gulu lapaderadera mmene anzathu amene ali ndi ulumali ah, iwonso adapangidwa anayikidwa mu ndondomeko ya anthu oterowo pachifukwa chimene chocho si okhawo mm, mipingo athu yambiri ngakhale anzathu amene ali ndi ulumali amavutika mwina ulumali wamayendedwe amavutika m'mipingo mwathu mukuti alowe koma panopa taona kunena kuti mipingo yambiri tayamba kuzindikira ngakhale wathu wa christian love nkunena kuti tumafika palevo tikamamanga chechi tumapanga consider kuti kodi anzathu amayenda pachinjinga chochita kukankha alowa bwanji koma kumbuyo koseko ndizoonadi mipingo anthu tinkangomanga bola ndi tamanga chechi chifukwa uh, tinalibe kuzindikira kotereku kuti anthu amene tiyenera kuwapanga consider koma by and by tikuonekabe kuti anthu ifeyo consideration panopa yayamba kufika koma sitinganene kuti pali kusintha kwakukulu koma chifukwa ndi zinthu zonena kuti takhala tikuzindikira kumene ndi kuona kuti ndi zofunikira kwambiri kwa panopa kwa anzathu
Ah, ab- ah, bambo jonas nkhani ya access achikulire athe kulowa mtchalichi akapemphere akuti mipingo yambiri zimenezi siyiganizira yayi ndiye amapezeka kuti achikulire akukanika mwina akuyendera ndodo kuti alowe akathe kupemphera ati ndi limene limakhalanso gwero loti kusalidwa kuja kumayambira pamenepa komanso kusalidwa kuyambira ku mpingo Ah, zikomo kwambiri chance poyamba ine ngati wasembe ndivomereze kunena kuti kwa nthawi yayitali mmene takhala tikumangira matchechi athu timayika masitepi akuluakulu olowera mtchechi amene ana ang'onoang'ono olumala komanso achikulire okalamba zakhala zovuta kwambiri kuti akhoze kumalowa mchechi muja nthawi zina kunyamulidwa kuthandizidwa koma nditero kuti mpingo wathu motsogozedwa ndi mawu a mulungu umakhulupiriranso concept ina imene pa chizungu timati progressive revelation kutanthauza kuti kumvetsa zinthu nthawi pamene ikunka ikupita ndiye mzaka zino tayamba kuona kufunikira konena kuti aa machechi athu tikamamanga tsopano tidzimanga moti afungatirenso anthu ena amene ndi ana amene ndi okalamba komanso angakhale aulumali ndi chifukwa chake pano tikumalimbikitsa machechi amene tikumanena kuti uh, children friendly oti ana akhoza kulowamo mosavuta elderly friendly akuluakulu akhoza kulowamo mosavuta komanso disability friendly so tivomereze kuti sitidachite bwino kumbuyoku koma timaphunzira nthawi ikamapita ndipo panopa tikulimbikitsa kwambiri zimenezi m'mipingo yambiri ndikhoza kupereka chitsanzo cha mpingo wathu umene uli ku 25 st martins anglican church uh, tikamalowa pakhomo pake panayikidwa bwinobwino motsetsereka bwino kuti okalamba ana komanso amene ndi aulumali akhoza kulowa mosavuta zikomo chance zikomo kwambiri uh, sitingamalize programu yathu kapena sitingathe kukambirana nkhani imeneyi opanda kukambiranapo nkhani uh, ziwiri zofunika kwambiri uh, nkhani ya achikulire ndi nkhani ya baibulo komanso nkhani ya achikulire ndi nkhani ya ufiti chifukwa nkhani imeneyi ndithu imayendera limodzi kuno kwathu malawi sikuti ndi zobisa yayi nkhani ya ufiti ndi kukhala munthu wachikulire ndi nkhani yayikulu kwambiri ndiyambe ndinu bambo uh, jonas nkhani imeneyi ya ufiti mu- mu- mukuthana nayo bwanji kumpingoku makamaka imeneyi poti imayenda limodzi ndithu munthu akangokula ndi kuti nkhani ya ufitiso imakhalanso ndithu yafika zikomo kwambiri chance ndi mmalawi aliyense amene akutimvera tsopano ine ngati mphunzitsinso wa ku sukulu ya ukachenjede ku lake malawi anglican university kumenenso ndine head of department department yophunzitsa mawu a mulungu chinthu china chimene chativuta kwambiri pa dziko lapansi komanso muno m'malawi kwa anthu ambiri ndi azitumiki ambiri ndikutanthauzira mawu a mulungu molakwika ambiri akaimva vesi yochokera m'mawu a mulungu amayitanthauzira imene pa chizungu timati literal interpretation kungoyitenga mmene ikumvekera ndi kumafotokoza zimenezo osafufuza bwinobwino kuti pansi penipeni pa vesili ndi vumbulutso la mulungu likuti chani ndipereke chitsanzo cha vesi ina exodo 22 vesi 18 imene imanena kuti musamulole wanyanga kuti akhale ndi moyo anthu amalingalira kwambiri ku malawi kuti munthu ukamakalamba zaka zikamachuluka sukufa ndekuti iweyo uli ndi nyanga angokupha athane nawe makamaka pamudzi paja akamafa ndi ana ang'onoang'ono iwe mulungu akukusungirabe zaka zambiri ndiye chifukwa cha chimenecho nthawi zina polalikira tapitilizitsa kwambiri ku malingaliro amenewo kuti anthu adzichitidwa nkhanza chimene si chinthu choyenera kwambiri ndikadapempha ngati dziko ndikadapempha ngati ife amene mulungu adatiyitana a m'mipingo komanso azibusa kuti tiphunzire katanthauziridwe ka mawu a mulungu mwabwino ndi chifukwa chake mwina timalimbikitsa kuti asembe asanayambe ntchito adzipita kukaphunzira kuti amvetse bwino katanthauziridwe ka mawu a mulungu so nditero kunena kuti nkhani yowaganizira achikulire kuti ndi mfiti zimangochitika chifukwanso chonena kuti chiphunzitso cha mawu a mulungu chikamakamba za anthu okalamba mwina ndipereke chitsanzo cha mavesi angapo ona anthu okalamba amatipatsa madalitso yosefe nthawi zina akulankhula ndi abambo ake yakobo adamuwuza kuti awa ndi ana anga amene mulungu wandipatsa kuno ndipo kudapezeka kunena kuti yosefe amene akutchulidwa kuti israeli makamaka mmawu a mulungu ku genesis chapter 48 verse 9 ananena kuti bwera nawo kuno ana ako ndiwadalitse kusonyeza kuti kwa akuluakulu timapezako madalitso si chokhacho akuluakulu ali ndi udindo wotiphunzitsa ife achichepere mmawu a mulungu kwa amene mmakonda kuwerenga baibulo mukadzawerenga masalimo 71 ndi salimo imene davidi amakamba za ukalamba wake pali mavesi angapo abwino kwambiri opatsa chidwi mwachitsanzo akunena kuti pakamwa panga padzafotokoza chilungamo chanu mulungu pa masalimo 71 verse 15 masalimo 71 verse 18 akuti mpaka nditalengeza mphamvu zanu mulungu kwa mibado yonse yakutsogolo so akuluakulu mmawu a mulungu ali ndi special role yophunzitsa yopereka madalitso yoti ife tipezeko cholowa then tiwasamalire tiwakonde tisawaganizire kuti ndi mfiti ndi dalitso lathu ku dziko lino lapansi zikomo kwambiri muti tinganene kuti anzathu achipembedzo nawonso nthawi zina ndi amene akumaphotchola kuwachititsa anthu kuti a- ayambe kuchitira nkhanza zimenezi anthu achikulire ine ndivomereze pano kuti ngati sitingaphunzitse mawu a mulungu bwino powatanthauzira ndi kwapafupi anthu kukhala ndi conviction kapena kutsimikizika mtima kuti tisakonde akuluakulu so ndi chifukwa chake ngati dziko tionetsetse kuti kodi mawu a mulungu tikuwaphunzitsa bwanji tiphunzire nthawi zina mwina timangoti mzimu woyera anena koma chimene akunena mzimu woyeracho ndi chotani ndi chosamalira bwanji achikulire ndi mtundu wathu pa dziko lapansi zikomo abusa msowoya um, nkhani ya ufiti ndi nkhani yaikulu kwambiri kuno kwathu malawi uh, chaka chatha chokha ndikukhulupirira ndithu kuti anthu achikulire pafupifupi 25, 26 anaphedwa uh, chifukwa cha nkhanza zosiyanasiyana ndipo nkhani yayikulu kwambiri inali imeneyi ya kuganizidwa kuti ndi ufiti mukakhala ndithu mtchalichi mumafotokozera zotani nkhosa zanu Ah, zikomo kwambiri Ah, ndiyambire ndi kutsindika pa chimene ah, ah, reverend ayankhula kunena kuti ah, kakhalidwe ka church china chilichonse ndi mmene mpingo umakhalira uh, tikafika ku nkhani ya makolo makolo ndi oti tikuphatikiza kaya ndi bambo ako okubereka kaya ndi atsibweni kaya ndi agogo ako amene kaya ndi akazi kaya ndi amuna onsewo ndi makolo ndipo timalandira midalitso kuchoka kwa makolo mmene akambira anzangamo uh, ndikumbukiranso nkhani yomweyo ya yakobo uh, ndi ana ake eh, ana aja nkufika kuti wina nkumafuna ku eh, Is- isaki i should say anankafuna kuti atenge uh, u-firstborn wina nkutenga u-firstborn chifukwa cha nkhani ya chakudya nkhani sinali chakudya koma nkhani yayikulu inali yonena kuti uh, uh, amafuna mdalitso mdalitso ochokera kuti mdalitso ochokera kwa kholo pozindikira kunena kuti ndiyesetse nkagwire chakudya mmene amakondera kholo langali cholinga mdalitso ochoka kwa kholo ndiupeze nde tikamakhala ngati ife anthu achipembedzo mmene kwathu so christian love ife chimene timakhazikikapo kwambiri nchonena kuti ana adziwe kulemekeza kholo ana adziwe kufunikira kwa kholo chifukwa pali zambiri zimene makolo ifeyo tiyenera kudziwa mukapita ku genesis mukumva kunena kuti aphunzitseni ana anu uh, Mm, aku- akuchoka akuchoka ku egypt afika ku kanani nde adayamba kuwaphunzitsa aphunzitseni ana anu zimenezi mbiri yakale kaya nkulemba ngakhale m'chitseko lembani kaya muzibangiri zimenezi lembani cholinga amafuna ana aja azindikire kuti makolo awo agogo awo kumene anachokerako adusa- anadusa nyengo zotani ndipo mulungu adayima nawo mwa mtundu wanji anthuwa so nkufunikira tcheni iyi yakumakolo osati kuyang'ana kutsogolo kumene tikupita kumene abrahamu ankauzidwa kunena kuti generation yako mbadwo yako yakutsogolo ndi zidzukulu zako ndzazidalitsa koma apapo akuti simzenga kheso ndi iwo amene ali kumbuyo tiwakumbukire ana athu tiwalembere mma- muzitseko ndi pena ndi pena kuti akhale akuzindikira ndi kudziwa kuti nkofunika kukhala ndi makolo Uh, nkhani imene tinena kuti mpingo udindo wathu wa ifeyo ngati kwathu christian love ndi kupanga enf- kutsimikizira kuwatsindikizira anthu kuwaphunzitsa kufunika kwa kholo kaya munthu ndi nkhalamba ali mbali imodzi ya banja lathu uh, tikapita ku nkhani ngati ya ufiti tili ndi materials ena amene timaphunzitsa nthawi inayo kumbuyoko kunali nkhani ija zoti zidatchuka kuti amanyamula tiana kumatiphunzitsa ufiti ndiye nkhani inali pena paliponse zinatithandiza kuti tikhale pansi nkulingalira mozama ngati mpingo nde tidafika pa size yoti tidapanga ziphunziso zimene timazipanga tackle kunena kuti ziphunzise ziziwiso chiziwiso pa nkhani yokhudzana ndi ufiti nde zimene zinathandizira kwambiri kuwunikira kunenena kuti ana aphunzire chani pa nkhani ya ufiti ngakhalenso nkhalambazo nzofunikira bwanji ufitiwo su- sikuti ndi afiti aliyense akhala nkhalamba si mfiti uh, ndikuvomereza pano kuti kwathu kuno ku malawi si nkhani ya chipembedzo chabe koma nkhani yonena kuti anthufe takula bwanji a charles mukudziwa inuyo mmene takulira muno mmalawi ndi dziko lonena kuti mmene takulira kwathuku anthu tadalira kwambiri kuti tikamati mankhwala nde kuti ndi zitsamba munatenga buta chimfine chimene tatenga bulugamu tamviika madzi otentha tamuwiritsa taviika mphuno zathu mmenemomo nde ufiti anthu zama- zamasamba izi zamankhwala mankhwala anthu amazipanga associate kwambiri mankhwala ngati amenewa achikuda nde kakhalidwe kathu ndi ma- zochitachita zathu zonse zakhala zonena kuti zimakhala associated kwambiri ndi azigogo kuti azigogo amene amadziwa mankhwala ngodziwa kwambiri mankhwala ngokhwima ngotani amene chaina kukhala otamba ena kuti awaloza ndi owaja takula munyengo ngati imeneyo yonena kuti anthufe timamuona munthu wamkulu kukhala munthu onena kuti yona amene akuzokhala wodziwa zinthu ngati zimenezo pa culture yathu ndi mmene takulira ifeyo ndi ana athu ma generation akubadwa amabadwa akuziwa zimenezozo bolani panopa generation zathu zimene tafikira ifeyo panopa ndi ana athu amene akubadwa ali, ali ndi kuthekera kovesesa kusiyana ndi mmene tinkavesera ifeyo pa nkhani za ufiti koma kalelija munthu akangopeza bp yamshuta sitinkayidziwa akangokomoka munthu akuti amene ndi mfiti amuloza munthuyi why uh, tamuganiza mwina poti munthu ali ndi wachuma amu amvana akukhoza bwino akukhoza bwino ku sukulu those are the co- ndi- zinthu zimene zimatipanga connect anthu ifeyo chifukwa chakusazindikira mindset change taphunzira zinthu zina panopa tazindikira anthu ta- ta- ta- ta- ta- tafika mlingo wina wakumvetsetsa kwa zinthu ndithudi Ndi- ndimafuna kuti a- atsogoleri muli muno mm. ndikufunseni funso ili limene ndithu ndi funso lalikulu kwambiri Okay. limene mungandiyankhe okay mukamalalika mm. kwa nkhosa zanu yes mmawauza kuti ufiti ulipo kapena kulibe ndikamalalikira ndimaphunzitsa kuti ufiti uliko and ufiti ndi chinthu china choyipa pa dziko lapansi chimene chimasonyeza kuti anthu agalukira mulungu izo nditsimikize kwambiri kuti mawu a mulungunso amatero kuti ufiti uliko so ife timagwiritsa ntchito kwambiri authority of scripture uh, mphamvu ndi ulamuliro wa mawu a mulungu koma izi sitita- sizitanthauza kuti sitikufuna kulemekeza malamulo a dziko ayi koma tivomerezenso kuti mmene dziko limayendera pa dziko lapansi nthawi zina likhoza kusemphana ndi chifuniro cha mulungu so mwachidule nditero kuti ife tikamalalika ndi kuphunzitsa ufiti timakhulupirira kuti uliko zikomo kwambiri
abusa nsowe um, nkhani ya mawu a mulungu ife tidabwera pa dziko lapansi kulalikira mawu a mulungu Mhm. ndipo ife tikamauza anthu timauza mawu a mulungu tilibe choti ife tikhoza kuwauza pa ife tokha koma chimene timafotokozera ife ndi mawu a mulungu tikayankhula pambali pa mawu a mulungu mawu amene amatiloza kuti mwayankhulachi sichili mawu a mulungu uh, nkhani ya ufitiyo mmene ayifotokozera uh, poti zikukhanga ziku- zakhuzanso uko kumalamulo uko ndimene yabwerera nkhaniyo Z- tsiku nthawi nake zidachitikapo mpingo winawake ndidamva kuti adauza anthu kunenena kuti uh, thobwa ndi tchimo O- osamamwa thobwa N- ndidamvapo zimenezozo mpingo woti sindingawutchule zina uh, kauzidwe kawo nditafufuza bwino chimene chidapangisa iwo kuti atchule kuti thobwa ndi tchimo ndi chani adakadzala mpingo wawo kumalo kumene kuli anzathu amenewo chikhalidwe chawocho amakhulupirira thobwa kwambiri ndi mowa kwambiri nde zidapezeka kuti mpingo utapita kumene koko abale adauzidwa kuti mowa ndi tchimo adauzidwa kuti mowa ndi tchimo iwo adatsimikizika mtima nkunena kuti ah, basi ndoti mowa tisamamwe koma ofuna kumwa mowa adayamba kumabisala pofuna abe okhala mu mpingo momwemo ndi umamwa ndi umamwa thobwa mamwa mowa kubisalira muthobwa mamwa mowa kubisalira muthobwa nde mpingo udapanga chiganizo poteteza chiyero cha anthu kunena kuti thobwa ndi chani ndi tchimo nde ndayiona nkhani yalowa kuwiri yalowa chipembezo yalowa ku malamulo ndimene yalowera ku malamulo malamulo ama, timatsatira poti tili pa dziko lapansi ndimene zayenderani ma, malingana ndi anthu anzathu amene ana- anayika chiganizo ndi nyengo mmene zidalili kuti tiyike lamulo lakuti zizikhala choncho koma mawu a mulungu sasintha mawu a mulungu sadzatha zonse zidzatha pa dziko lapansi koma mawu a mulungu adzayimabe ndi mmene baibulo limatiuzira ende mapurufu alipo ambiri nde pachifukwa chimene chocho chimene mawu a mulungu amanena ndi kusindika kuti tchimo lakuti ndi tchimo kaya ufiti kaya ndi kuba kaya ndi mowa ife timalalikira chimene mawu amatani amanena koma chimene chocho tikabwereranso chimatha kugwirizanako ndi chimene lamulo likunena kwa ifeyo chifukwa lamulo likunena- likukamba za anthu akuluakulu kuti si afiti lamulo likutilambula- likutila- likutifotokozera ife bwino kunena kuti anthu akuluakulu tisamakhulupirira kuti ndi afiti ndiye pa chifukwa chimene chocho ife uthenga wolalikira limodzi ndi mmene alali- angalalikirire ena kunena kuti akuluakulu si kuti ndi afiti chifukwa ndi akalamba Ko- m- m- m- ka- mu- mu- munyengo imeneyo kamene kafotokozedwe kamene kuti munthu wamkulu amutenge ngati kuti ndi munthuyo ndi mfiti chifukwa kuti wakalamba chimenecho ife tikuyendera limodzi nacho kunenena kuti munthu wamkulu si fiti chifukwa wakalamba ndipo ife tithandizana nawo oterewo chifukwa tikunena kuti munthu wamkulu sakuyenera kukhala mfiti chifukwa wakalamba ndipo timalalikira zinthu zotere zoti ayi musamuone munthu wamkulu kunenena kuti ndi wamkulu wakalamba ndiye nkukhala fiti ayi koma Zikomo koma zoti ufiti ulipo kapena palibe ife zimene Imeneyo.
timakhulupirira poti malemba ndamene amatero ife sititero koma malemba ndamene amatero Chabwino. olo mipingo yathu sititero ayi koma malemba amatero chifukwa inu chance mukalowa m'baibulo muja inu mukalipeza kuti baibulo likufotokoza mavesi amene mukhoza katipezera ndikanena tatipezereni mavesi amene akamba za ufiti inu atatu folo mukanditulu- mukanditulusirene ngati mbusa wanu ndifuna abusa ndapeza kuti mavesi ndi awawa chifukwa si ife amene tunena kuti ufiti uliko si mipingo yathu imene ikuti ufiti uliko koma ndi malemba amene timawerengawo ndi amene amakamba kuti ufiti chani uliko tonsefe dziko lapansi tivomereze kuti malemba ndi amene akuti ufiti uliko komanso tisayiwalenso kuti malembawo nga mulungu nde mulungu akuti ufiti uliko pamene poti sala sitingachosere zikomo kwambiri ntchito yanu uh, nthawi ndi nthawi mumakhala ndithu muli ndi anthu uh, tsiku ndi tsiku uh, ndi anthu um, ku- ku- kulumikizana nawo mu njira zosiyanasiyana anthu akamati nkhani iyi ya anthu achikulireyi mmaona kuti chimene chimavuta ndi chani kuti achikulire mwina apezeke ndithu kuti akuchitidwa nkhanza uh, nkhani ngati imene tikukamba pano ya ufiti kuwaganizira za ufiti uh, komanso mwina kungowasiya osawathandiza ndikumakhala mu umphawi anthu amati chani kuti vuto ndi chani limene ali nalo ndi anthu amene ali achikulire
zikomo kwambiri chance um, mwina titero kuti mmadera mmene tikukhala nthawi zina timayiwala zabwino zimene makolo adatichitira tikayiwala chotero kunena kuti ife tidabadwa kuchokera ku makolo athu tidaleredwa ndi kukula kuchokera ku makolo athu taphunzitsidwa sukulu ndi makolo athu taphunzitsidwa zikhulupiriro kuphatikizapo chipembedzo cha chikhristu ndi makolo athu ndipo ife tachita bwino kaya tikukhala kutawuni kaya tikukhala kumudzi konko chifukwa choti tayiwala zabwino zonse zimene ifeyo tazipeza kuchokera mwa makolo athu nkwapafupi kuyamba kuganizira kunena kuti iwo ndi anthu oyipa koma kwa munthu amene ali ndi chikumbumtima cha mmene adabadwira ndi kukulira kudzafikira pa saizi ngati imene ndilili ineyo chansi kuti ndine wansembe pano koma ndidayamba kuphunzitsidwa za chikhulupiriro cha chikhristu ndi agogo anga ndi makolo anga kupemphera kulalikira ndithudi sindingaganizire kunena kuti ndi mfiti so vuto la malawi pena timayiwala zabwino zimene makolo athu atichitira kudzafika panopa chachiwiri anthu tikaphunzira timadzayamba kuona ngati kuti kulikonse kumene tikuchokera nkopanda ntchito timadzataya chikhalidwe chathu chimene chimasungidwa ndi makolo timaona ngati kuti nzeru zimene tazipeza m'maphunziro ndiye zopambana kwambiri kuposa makolo athu ndinene kuti ife ngati mpingo wa anglikani makamaka muja ndanenera koyamba kuti timayenda ndi scripture reason and tradition timanenanso pa chizungu kuti ifeyo amene tiliko lero we are not wiser than our forefathers chikhulupiriro chathu chamangika kuti mavumbulutso amene adatipatsa ma forefathers athu ma patriarchs athu akuluakulu athu ndi chofunikira kwambiri nde nthawi zina chifukwa cha sukulu ya lero tikayiwala zonsezo zakale ndi kumanyoza akuluakulu timatayika china chimene ineyo nditsindike kwambiri kwambiri kwambiritu zedi ndi nkhani ya chiphunzitso ija mmene tikuphunzitsira zinthu leroli tikapanda kuphunzitsa bwino kaya tikuphunzitsa ku sukulu kaya tikuphunzitsa ana sunday school kaya tikuphunzitsa mkalasi ana ku university kaya tikuphunzitsa mtchalitchi kaya tikuphunzitsa pena paliponse maphunzitsidwe athu ngati sakuyenda bwino mowakomera akuluakulu ndi makolo athu chimakhala chinthu cholakwika kwambiri ndi choyipa ndingotengerapo mwayi wonena kuti ifeyo mu mpingo wathu wa anglikani tili ndi ansembe ena oti adapuma panopa ndi agogo ndipo ndikhoza kunena monyadira pano kuti wiki yatha yomweyi ansembe onse akuluakulu amene adapuma salinso m'mapalishi kutumikira kunali mbindikiro wawo ku bethany house pa st george apo umene amatsogolera mabishopu athu ndipo sande yapitayi ansembe onsewa anapemphera ku st marys kwa biwi ku anglican church kuwanyadira ndi kuwakondwerera kuti ndi akuluakulu athu tikataya chikhalidwe chimenecho chomanyadira ndi kuwakondwerera nchifukwa nthawi zina timayamba kuwaganizira kuti ndi afiti tikalephera kuwasamalira kuwaveka bwino kuwadyetsa nanga sazioneka auve adzioneka ndi zovala zakalekale mwina munthu uja sitinamsambitse nde timangoona kuti poti ufiti umaoneka ngati ukugwirizana ndi uve ufiti umaoneka ngati ukugwirizana nkununkha ufi nde timadzayamba zimenezi zakuwaona kuti ndakuluakulu koma tikawasamalira tikawaveka bwino tikawadyetsa bwino kumaoneka kuti ndokalamba koma ali ndi matupi abwino ndithudi amalawi sitingaganizire kuti ndafiti makolo athu amene akadali moyo zikomo abusa nsoya udindo wa mpingo ukhale wotani poteteza ufulu umenewu wa anthu achikulire um, udindo wa mpingo ndi wonena kuti ku- ku- kuthekera kwa mpingo kuti ife mpingo kwathu nkudyetsa mawu a mulungu ndikuwonesera mpingo tonsefe ndife banja limodzi chifukwa mpingo ndi timatenga tonsefe tili ngati banja nde banja ngakhale ndi makolo omwe nawonso tiyenera kuwalingalira mozama kwambiri kunena kuti ayikidwe pa ndandanda mmadziwa inu mmipingomu nthawi zina kumakhala mmati achinyamata mmadzati kaya achi- achi- az- azimayi mmati kaya azibambo ana timayang'ana kwambiri madera ngati ati ngati amenewowo uh, kwa azimayiku ndi akuluakulu azibambowa mumapeza kuti kuli anthu oti nkhalamba zonena kuti zakuliratu zoti sizingayende kupita mma activities zochitika za akuluakuluwa anthu ngati amenewawa chimene chingachitike mmipingo mukhale department kapena nena kuti de- program- kachitidwe kabungwe kapaderadera kamene kazikhala busy kumayang'anira ah, aku- anthu akuluakulu tikabweresa kachitidwe ngati kamenekaka anthu amenewo asamalika chifukwa ine nkhani yako imene ndayiona kwambiri mwina ndiyankhule moonjeza pamene anakamba anzangawo anthu ifeyo culture yathu imene takulamo tivomereze pano kuti muli zabwino muli zinanso zofooka ndipo zabwinozo ife mmipingomu timazilalikira kuti um, anthu athu apitirire kukhala mzimenezozo ngati muli zinthu zina zofooka timathandizira kuwaunikira kuti asakhazikike mzimenezozo mbali iyi yokhuzana ndi anthu akuluakulu mmene anthu ife takulira ndi mmene takambira mu general background yathu nkhani za ufiti kukhala kudziwa zinthu zozama kwambiri za mankhwala izi ndi izi tapanga associate anthu akuluakuluwa kuti kukhala ngati kuti iwo ndi amene ali ozama kwambiri odziwa za mankhwala iyo ndi culture imene ikufuna kuti ife tiyilowe mbali ya mpingo boma osati mpingo okha boma ndi mabungwe tonse tibwere pamodzi tibwerese ziphunzitso za kasinthidwe mmalingaliro ndidziwa boma likukamba za 2063 component ina imene ikupezeka mmene momo akukamba za kasinthidwe mmalingaliro titati tipite nkuka focus nkukaphunzisa kasinthidwe mmalingaliro pa nkhani iyi kwa anthu athu pakhala kusintha isakhale kusintha kumbali ya uku komanso ngakhale kandi mipingo boma ndi mabungwe tibwerese bwanji tiphunzire kuchoka kwa anzathu mayiko anzathu kuphera mphongo pa fundo imene anakamba abusa aku angli- reverend aku anglican-wa kunena kuti bwanji nafeso tibwerese ma elderly homes elderly homes amene amakhalamo anthu akuluakulu amene ali nkhalamba oti awa ndiye alibenso mwina thandizo palibe amene akutha kuwasamala bwino pakati pa achibale awo mwina makolo ana anamwalira munthu wasala yekha koma ndi wamkulu thandizo lina lilonse chilichonse akuzivutikira pa iye yekha chisamaliro palibe bwanji tiwatenge amenewa tiwapezere manyumba awo amene adzikhala anthu ngati amenewa asamaliridwe bwino kwambiri tikabweresa zinthu ngati zimenezo kasinthidwe kathu kakhale kosintha tisasiyire okha makolo kapena achibale munkhani ngati imeneyi nafenso titengepo gawo loti anthu ajawa tiwabwerese pamodzi tiwasamale ndi kuthekera ngati mmene timachitira ndi ana amasiye tipangenso chimodzimodzinso ndi anthu akuluakulu tikapanga choncho mumipingo tikapanga choncho mmabungwe tikapanga choncho ngakhalenso ndi boma ndikudziwa kunena kuti vuto lina ngati ili likutha chifukwa anthu awo akuganiziridwa choncho chifukwa cha maonekedwe awo ndi pamene akugona kapena pamene akukhala m'machitidwe awo amoyo wawo wa tsiku ndi tsiku abusa a jonas mufuna kumaliza motani zikomo kwambiri chance ine mmene ndikumaliza ndinene kuti ife ngati mpingo tikhale patsogolo kwambiri kugwira ntchito yosamalira anthu okalamba Ah, mawu a mulungu akutiphunzitsa kuchokera ku levitiko 19 verse 32 mu chizungu adalemba kuti stand up in the presence of the aged show respect for the elderly and revere your god mu chichewa kutanthauza kuti tiyenera kuyimirira pamene pali okalamba tiwayimirire komanso tiwaonetse ulemu ndipo tilambire ndi kulemekeza mulungu wathu chikhulupiriro chathu chapatsiridwa kwa ife kuchokera kwa anthu okalamba kwa makolo athu kudzafikira kwa ife popanda iwo kupezeka ife tinalibe moyo popanda iwo kupezeka tinalibe kuphunzitsidwa ndi kusamaliridwa kuti tifike pano nditero kumapeto kwenikweni kunena kuti ife amipingo tiyeni tiphunzitse choona cha mawu a mulungu chimene chimalemekezanso anthu okalamba munthu akakalamba sindiye kuti ndifiti ndi dalitso pakati pathu ndipo tiyeni tikondwerere kwambiri chifukwa cha dalitso limenelo gray hair is wisdom my fellow malawians thank you tikatere ndi kuti tatsiriza programu yathu yapadera imene ndithu imakufikani pano pa zodiak broadcasting station kuchokera ku women in news lero timakambirana za udindo wa chipembedzo pa nkhani yoteteza ufulu wa anthu achikulire tinali ndi bambo geoffrey pilirani jonas kuchokera ku anglican diocese of lake malawi iwowa ndi mphunzitsi ku lake malawi anglican university komanso tinali ndi abusa john mphepo msowoya president wa pastors fraternity association of malawi uh, pfam tikuthokozeni kwambiri atsogoleri uh, kuti tinali limodzi mpulogalamuyi um, komanso ndidziwa ndithu kuti amene amatsatira pulogalamuyi amva zambiri kudzera mpulogalamu imeneyi ine ndine chance mloza banda ndikufunireni zabwino zonse